Hey Christine, thanks very much. Thanks a lot. Hey, táim ag caint anois le Máirtín Ó Muilleoir, an t-ardmhéara nua do Bhéal Feirste. Máirtín, conas tá tú? An-mhaith ar fad. Darren, is go raibh maith agat as labhairt liom inniu. Comhghairdeas as ucht a bheith tofa mar ardmhéara do Bhéal Feirste. Go raibh maith agat agus bhí súil agam go mbeadh an aimsir iontach maith le linn mo Mo sheal mar ardmhéara, ach fuair mé trí nó ceithre lá deas ach mar atá a fhios agat inniu don Big If anseo i mBéal Feirste tá an aimsir go hainnis ach tá an spiorad, tá an spiorad go maith. Agus conas atá cúrsaí i mBéal Feirste an deireadh seachtaine seo leis an G8 ag teacht go foirmeannach ar an Luan? Bhuel, sílim go bhfuil muid iontach buíoch do na daoine uilig atá ag glacadh seasaimh ar son cearta domhanda, ar son go leor bia a bheith ag gach duine ar domhan. Ar son, ar son an chirt, bhí mé ní ba luaithe inniu ag tionól nó léirsiú na gceardchumann taobh amuigh de Halla na Cathrach agus na daoine a bhí ansin, ba mhaith leo go mbeadh an G8 ag tabhairt airde ar na daoine is boichte ar domhan agus fosta go mbeadh deireadh le cogadh agus go mbeadh rudaí, go mbeadh maoin an tsaoil roinnte go cóir agus anseo anois i bPáirc Botanic tá ollscaifte bailithe ainneoin na haimsire agus arís tá siad ag seasamh. don rud céanna, go mbeadh go leor bia ag gach duine ar domhan. An raibh tú ag an ócáid eile níos luaithe inniu, an ócáid eile? Bhí agus shíl mé go raibh sé thar barr ag na ceardchumainn an léirsiú a reachtáil go maith. Bhí léirsiú ag lucht na mbratacha agus bhí baol ann go mb'fhéidir go mbeadh teannas ann idir lucht na mbratacha a d'fhan ar feadh agóid na gceardchumann, rud nach ndearna siad de ghnáth. Agus, ach, ach d'éirigh, d'éirigh, d'éirigh go maith le rudaí agus ar ndóighe tá, tá póilíneacht agus póilíní ar an talamh achan áit agus ba mhaith linn go mbeadh an phóilíneacht atá á déanamh, ba mhaith linn go mbeadh sé ciallmhar agus ba mhaith linn nach mbeadh sé ag cur isteach ar na daoine atá anseo le seasamh ar son an chirt. Tá tú tofa anois mar an Ardmhéara do Bhéal Feirste just seachtain nó dhó, nach bhfuil? Bhuel, sin é. Beidh mé dhá sheachtain insa phost. Dé Luain na seachtaine seo chugainn bhí mé i Nua Eabhrach, Dé Céadaoin, Dé Déardaoin na seachtaine seo agus Dé hAoine tháinig mé ar ais aréir. Tá mé ar ais anseo inniu i mBéal Feirste agus bhuail mé le an Méara, bhuail mé leis an Mhéara Bloomberg fad is bhí mé i Nua Eabhrach agus táimid, is dóiche go bhfuilimid ag tabhairt le fios do gach duine go bhfuil Béal Feirste ag déanamh go han-mhaith agus táimid cinnte gur seo an t-am leis an a chathair a thabhairt le chéile agus le brú chun cinn. Just ag fágail é ag caint faoin G8. Tá dea-scéal ag teacht amach inniu ó thaobh na tax havens. bhfuil siad ag teacht ar bord, go bhfuil cuid acu ag teacht ar bord. An bhfuil tú dóchasach go mbeidh rath ar na agóidí, an feachtas IF seo agus na dreamanna eile atá ag obair leis an G8 ag teacht? Bhuel, bhuel, sílim gur, sílim gur briseadh fríd atá ann, go bhfuil tóir anois orthu sin atá ag iarraidh cáin a chur i bhfolach. Sin ráite, aontaím le Joseph Stiglitz, sílim gur cóir go bhfuil, sílim gur, gur, go bhfuil bealach eile ann, nach gá go mbeadh caipiteal agus daoine a bhfuil caipiteal acu, go mbeidh siad a' rá le gach duine, caidé mar is cóir an múnla eacnamaíocht, eacnamaíochta a reachtáil ins na tíorthaí s'againne. Agus tá mé dóchasach, ach go fóill creidim go bhfuil daoine nach bhfuil sásta cothrom na Féinne a thabhairt do dhaoine eile, daoine nach bhfuil sásta a sciar féin a íoc agus go gcaithfimid brú a chur ar gach duine, go háirid ar na hollchomhluchtaí, caithfidh siad a gcuid a íoc mar cáin le gur féidir linn na seirbhísí a chur ar fáil do gach duine ar domhan, le go bhfuil seirbhísí bunúsacha ag gach duine ar domhan agus nach mbeadh an tsaint i réim insa domhan ach go mbeadh an chothromaíocht i réim insa domhan.